Ar an líne, tá súil agam, tá Eoin ó Na Gaeil Óga. Conas tá tú, Eoin? Bhfuil tú go maith? Tá mé ar fheabhas ar fad, go míle maith. Iontach ar fad. Bhuel, caithfidh mé a rá, níl mórán cur amach agam ar Na Gaeil Óga. Bhí mé ag déanamh píosa taighde inniu. Tá fhios agam go bhfuil sibh amach i Leamhcán, but sin an méid, so caithfidh tú an scéal go léir a inis dúinn, mura miste leat. Cinnte.
Bhuel, an rud atá i gceist leis Na Gaeil Óga ná cumann lán-Ghaeilge CLG atá lonnaithe saghas i Leamhcán agus, i bPáirc an Fhionnuisce freisin agus tá foirne againn, thosaíomar amach b'fhéidir thart ar deich mbliana ó shin le foirne fásta.
Ó, deich, chomh fada siar leis sin, deich mbliana ó, go maith, go maith. B'fhéidir níos mó, haon déag bliain fiú amháin, nó beagnach, ach tá foirne fásta againn sa pheil i bpeil na mban, tá foirne iomána againn dhá cheann agus tá foireann camógaíochta freisin, tá dhá fhoireann peil na bhfear. So tá roinnt foirne fásta agus ansin b'fhéidir sé nó seacht mbliain ó shin thosaíomar leis na páistí a bhí b'fhéidir trí nó ceithre nó cúig bliana d'aois agus sin sin iad na foirne faoi aois agus an t-ochtar faoi aois agus tá na na páistí sin suas chomh chomh sean le b'fhéidir trí bliana déag anois so tá tá tá cúpla bhliain sula mbeidh na céad pháistí ag teacht tríd ach eh tá muid ag súil go mór leis agus tá muid ag cur fáilte roimh imreoirí nua ag gach aon aoisghrúpa acu sin eh i gcónaí. Iontach ar fad. Now, bhfuil sibh ag imirt an t-am seo den bhliain leis an talamh fliuch agus an fuacht agus gach rud? Tá súil agam nach bhfuil na páistí. Níl éinne ag imirt fós. Eh, well, fear iar, so níl aon orainn in orgla. Oh. No, cad a tharla? Eh, oh. Na cúla dé i mac an seo Beimid in iomaíocht i roinnt de na comórtaisí idir-chontae agus a leithéid sin agus beimid ag imirt níos déanaí sa bhliain chomh maith ach bhí an-bhliain againn ó saghas rath ar an bpáirc i mbliana, go háirithe foireann peile na mban, bhuaigh siad an tsraith ina bhfuil siad, go maith, agus chomh maith bhuaigh siad an corn agus sin iad an chéad, tá roinnt buaite acu cheana ach sin é an chéad rud atá buaite acu. agus táimid ar fad an-bhródúil astu. An-deas, píosa airgid sa cófra, mar a déarfá. An-mhaith. So, an mbeidh sibh, an mbeidh sibh ar ais ar an bpáirc san athbhliain? Beidh? Beidh, yeah. So, an rud a tharlaíonn, sea, ná, timpeall ar an am seo bliana, bímid ag iarraidh imreoirí nua a mhealladh do 2022. Agus i mí Eanáir, is dócha, an chéad seachtain, tosóidh na foirne, na foirne peile agus iomána dos na fir, cinnte.

Caithfidh siad a bheith sásta a thuiscint gur timpeallacht lán-Ghaeilge atá anso. Uaireanta tagann daoine le díreach cúpla focal nó gan aon rud ach caithfidh siad a bheith sásta gan Béarla a labhairt agus ansin de réir a chéile go bhfoghlaimeoidís an teanga. Ach an chuid is mó de dhaoine a thagann chugainn b'fhéidir go mbeadh tréimhsí caite acu sa chnoc, sna coláistí samhraidh nó i gcoláistí nó i ngaelscoileanna ach táimid in ann freastal ar mhéid áirithe daoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu ach an chuid is mó de na daoine Caithfidh siad a bheith sásta go bhfuil timpeallacht lán-Ghaeilge ann agus go dteastaíonn uathu Gaeilge a labhairt ag traenáil agus cluichí agus oícheanta sóisialta. Ach, mar a deirim, tá fáilte roimh gach saghas duine agus tá imreoirí líofa againn, tá daoine as gach aon Ghaeltacht ag imirt do beagnach gach foireann agus tá réimse an-an-mhór daoine ag imirt linn. Iontach. Now, bhí mé ag breathnú ar an suíomh idirlín, tá sé an-mhaith agus sin an bealach is fearr chun teagmháil

Bím ag imirt, bím ag imirt peile agus iománaíochta. Má fearr, má fearr. Agus conas ar éirigh libh i mbliana, mar shampla, sa pheil?
Eh, i mbliana bhí bliain ábhairín eh, measctha againn ó thaobh em, ó thaobh eh, rudaí ar an bpáirc, Sea. tógtha le cúrsaí Covid agus a Ó, leithéid. bhuel, yeah, bhí gach, Em, yeah, bhí ní, ní, siad. ní raibh, ní raibh aon, ní raibh aon dul chun cinn agus ní raibh aon dul ar gcúl ann ach oiread. Ach tá Bhuel. dhá fhoireann peile againn agus eh, an ceann is airde imrímid sa cúigiú sraith, Agus an dara ceann, an fhoireann Peil B, tá siad níos giorra do bhun na léigean éagsúla, ach mar a deirimid go minic, thosaíomar Sea. Chaileamar gach cluiche seachas b'fhéidir ceann amháin agus ansin an dara bliain bhuamar beagnach gach cluiche a bhí againn. Tá muid ag déanamh dul chun cinn an-mhór ó shin agus tá b'fhéidir seacht nó ocht n-ordú céime bainte amach againn ó shin leis an bpeil d'orduithe céime bainte amach againn An-mhaith. San iomáint chomh maith. Yeah, An I know. chamógaíocht tar éis comórtaisí a bhuachaint agus a leithéid sin. So Mar tá a fhios agam, tá iomaíocht ghéar ann. I mBlá Cliathach de thoradh an an comórtas tá sé fíochmhar uaireanta. Bíonn bíonn na clubanna an-láidir, yeah, so.
Bíonn. An rud atá ann ná tá muide ag iarraidh a bheith ag an gcaighdeán is airde dá bhfuil ar fáil. Tá rud speisialta againn a nascann muid le chéile agus sin an Ghaeilge. Sea. Ach chun chun í sin a chur chun cinn caithfidh muid a bheith an-chumasach ar an bpáirc freisin. So, Yeah, an dá rud.
Fiú mé féin, ní hé go bhfuil mé ag déanamh gaisce anseo ach de bharr go n-imrímid an dá spórt, sílim gur éirigh liom b'fhéidir ocht nó naoi n-ordú céime a bhaint amach idir an dá spórt thar na blianta. Ana mhaith, agus tá sé deacair an dá thrá a fhreastal mar a deirfeá, yeah, an iomáint agus an pheil, yeah. Ní hé, ní hé go bhfuil aon scil ar leith agam ach b'fhéidir, eh, Caithfidh go go bhfuil. ndéanaim mo theacht ndícheall agus, agus, eh, éiríonn liom ar an gcaoi sin. Ach tá a lán, tá a lán, saghas, imreoirí, den chéad scoth againn, tá daoine atá ag filleadh ar an spórt agus a leithéid sin ach dáiríre cuirimid fáilte roimh gach caighdeán spóirt agus daoine gur mhaith leo a bheith páirteach inár bpobal mar is ag iarraidh pobal a thógáil atáimid. Ana-mhaith ar fad, agus amach i Leamhcán atá sibh, so ní turas rófhada dúinn, yeah. Na foirne faoi aois, tá gach ar acu sin dírithe dáiríre ar Leamhcán. Na foirne fásta, bíonn an chuid is mó de na foirne ag traenáil i bPáirc an Fhionnuisce, so b'fhéidir go mbeadh sé sin níos níos feiliúnaí do roinnt daoine fásta atá lonnaithe timpeall ar lár na cathrach, ach más mian le daoine a bheith a bheith páirteach, tá muid in ann síobanna a shocrú nó tá muid in ann teacht ar shocrú éigin a chabhróidh leo. Ach tá mé lán dáiríre, tá mé chun caint leat i ndiaidh i ndiaidh i ndiaidh seo agus tá mé chun fáil amach an bhfuil aithne agat ar aon duine timpeall ar an gcathair gur mhaith leo imirt, mar sin rud club agus feabhsú agus dul chun cinn. Ok, Eoin, bhuel listen, guím gach rath ar an obair agus go n-éirí libh san athbhliain. Go raibh maith agat as an, go raibh maith agat as an chaint agus an comhrá. Go raibh míle maith agat. Right, go n-éirí libh, go n-éirí libh. Slán tamall. Slán anois, slán anois. Sin Eoin agus na Gaeil Óga agus mar a dúirt siad, an t-aon club taobh amuigh den Gaeltacht a imríonn na trí, an camógaíocht, an pheil agus an iomáint trí Ghaeilge. Go hiontach ar fad. Agus mar a dúirt sé, éinne, ní gá a bheith róaclaí, ní gá a bheith ró-líofa sa Ghaeilge, bí i dteagmháil leis Na Gaeil Óga.